Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Kutsatira kuchotsedwa ngati membala wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP kwa a Kondwani Nankhumwa amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanicho ku chigawo chakumwera Aphungu ambiri pano amene anali mbali yawo pa nthawi imene iwowa amalimbana ndi a Peter Mutharika awatsika ndipo ena akudzitalikitsa ndi iwowa. Ena mwa amene sali mbali ya a Kondwani Nankhumwa ndi monga, phungu wa kudera la kumadzulo m'boma la Mulanje A Yusuf Nthenda amene ndi loya ndipo amagwira limodzi ndi maloya a a Kondwani Nankhumwa ku mabwalo a milandu polimbana ndi utsogoleri wa chipanichi. Ena ndi a Ralph Jooma amene ndi phungu wa dera la Mangochi Monkey Bay amene anali woyankhulira wa a Kondwani Nankhumwa. A Sameer Suleman, amene ndi phungu wa Blantyre City South, amene anali mlembi wawo. A Suleman anauza atolankhani kunena kuti abwerera kupita kumbali ya a Peter Mutharika kuti akathandize chipani cha dpp kupambana masankho mu chaka cha mmawa. Iwo akuti anapita kukakhala mbali ya a Kondwani Nankhumwa popeza a Peter Mutharika ankanena kuti sayimiranso pa masankho a mchaka cha mmawa. koma ngati akuyimira ndiye kuti basi ali mbali yawo ndipo cholinga chawo iwowa ndi chakuti chipani cha dpp chibwerere mboma chaka cha mmawa iwo akuti amayeneranso kukhala wodzipereka ku chipanicho ndipo athandiza a peter mutharika kuti adzapambane masankho a yusuf nthenda anena kuti pakadali pano sali mbali ya a kondwani nankhumwa ndipo pano akufuna kuthandiza a peter mutharika pa ndale ndi kupambana masankho akubwerawa nawo a ralph jooma anatsimikiza kunena kuti iwowa salinso ngati mneneri wa a kondwani nankhumwa a nankhumwa anawasankha a Ralph Jooma ngati mneneri wawo pa 28 December mu chaka cha 2023. Malipoti ena akuonetsanso kunena kuti phungu wa dera la kumadzulo kwa boma la Chiradzulu a Matthews Ngwale ndi phungu wa kumpoto kwa boma la Blantyre a Francis Phiso awatulukanso a Kondwani Nankhumwa. Nawo a Joyce Chitsulo amene ndi phungu wa kumadzulo kwa boma la Mwanza akunena kuti atuluka ku chipani cha dpp ndipo masankho a mchaka cha 2025 adzaima ngati phungu woyima payekha. Iwo ati si membala wa chipani cha dpp ndipo auza kale anthu a m'dera lawo za ganizo lawoli. A Chitsulo akuti sakufunika kukhala membala wa chipani chilichonse kuti apambane pa masankho akubwerawa. Koma ngati a President a Chakwera angafune kupita kudera lawo ndipo akufuna anthu, iwo adzapita. Chimodzimodzi a Kondwani Nankhumwa, ngati angafune anthu mdera lake, iyeyu mokondwera adzamuperekeza koma adzayima okha mmasankho mchaka cha 2025. Kumayambiriro a sabata ino, a Kondwani Nankhumwa anauza anthu owakonda ku Ndirande mu mzinda wa Blantyre kunena kuti anthu ena afune asafune, m'chaka cha m'mawa akupikisana nawo pa masankho ngati mtsogoleri wa dziko lino. Akatswiri pa ndale a Ernest Thindwa anaikapo mlomo pa nkhaniyi ponena kuti sizachilendo kuti aphungu amene anali amzake akumuthawa Kondwani Nankhumwa popeza aphunguwa akuwerengera kuti akuyenera kudzapambana masankho ngati aphungu kotero akuyenera kukhala ndi chipani. Nawo a Wonderful Mkhutche anati ino ndi nthawi yofunikira kwambiri kuti a Kondwani Nankhumwa abwere poyera ndi kuyankhula chimene achite pofuna kuti owatsatira iwowa asawasiye m'malere ndi kupanga ziganizo zina. A Mkhutche anati akangochedwa nawo owatsatira iwowa atopa nawo ndipo alowa zipani zina ngati mmene achitira aphunguwa. Kutsatira kuchotsedwa kwawo ngati membala wa chipani cha DPP, chipanichi chalembera speaker wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotani Hara kuwauza kuti achotse a Kondwani Nankhumwa ngati mtsogoleri wotsutsa boma wa chipanichi ku nyumba ya malamulo. wina amene anaimitsidwa nawo ku chipanichi a uladi mussa tsopano ndi membala wa chipani cha malawi congress mcp iwowa analengeza izi pa msonkhano wina umene chipani cha malawi congress party chinachititsa m'boma la salima mkati mwa sabatayi a mussa anati sangamadikire miyezi 9 ngati kuti iwowa ndi woyembekezera ndipo pano akugwira ntchito limodzi ndi chipani cha mcp kuti chipambane mboma ndi kukwaniritsa masomphenya ake